Dé bhur mbeathasa, a lucht éisteachta. Fáilte is fiche romhaibh go dtí'n dtríú chlár den tsraith seo, inter alia, podchraoladh Dlí na Gaelainne, liomsa, Liam Ó hÓgáin, Agus liomsa, Aimhirgín Ó Caoindealbháin. Linn inniu ar an gclár tá Pat Barrett, abhcóide dlí agus aoi-léachtóir anso i gColáiste na hOllscoile Corcaigh. Míle fáilte romhat go dtí'n gclár, Pat. Go raibh míle maith agat as an gcuireadh. An bhféadfá beagáinín a rá linn fút féinig ar dtúis? Bhuel, is as Corcaigh dom féin, Dúglas, i ndeisceart Chorcaí. Níl mórán Gaelainne i mo theaghlach nó i mo mhuintir, ní bhíodh Gaelainn líofa ag mo thuistí i ndáiríre ach do sheoladar chun Gaelscoil na Dúglaise mé don bhunscoil agus is dóigh is ansan a ghnóthaíos you know cúlra nó bunús maith Gaelainne. Ansan d'fhreastlaíos ar mheánscoil lán-Bhéarla agus do thosnaíos ar chúrsa nach mór nua in Ollscoil Chorcaí roinnt bhlianta ó shin, an cúrsa Dlí agus Gaelainn, atá idir lámha agaibh féin, agus don uair ina dhiaidh sin, just dheineas an cinneadh traenáil i ndáiríre i nGaelainn le Daithí Mac Cárthaigh, atá ina abhcóide i mBleá Cliath, a dhein roinnt mhaith oibre trí Ghaelainn agus a bhí, ag an am san, sílim, ina Uachtarán ar Chonradh na Gaelainne. agus is dóigh is mar san a ghnóthaíos cuid mhaith taithí ar an nGaelainn insa dlí agus ar chleachtadh dlí trí Ghaelainn.
Iontach. Agus is abhcóide tusa ach just díreach ar mhaithe lenár lucht éisteachta, so tá dhá saghas dlíodóra ann, aturnaetha agus abhcóideacha. Cad é an difríocht atá eatarthu? Bhuel, ar an gcéad dul síos, siad aturnaetha i ndáiríre a dhéanann cuid mhaith den phlé den déileáil le baill den phobal. Mar shampla, má tá comhairle dlí á lorg agatsa ar maidin, seans maith go mbuailfidh tú isteach in oifig aturnae agus, don chuid is mó, beidh aturnae in ann an chomhairle sin a thabhairt duit. Ach má tá castacht nó má tá deacracht éigint, Eh agus tá saghas, em, comhairle saoithiúil ag teastáil. Eh cuirfidh an t-aturnae, em, chuig an abhcóide an cheist atá agat nó ag an am céanna, eh, más rud é mar shampla, eh, má tharlaíonn, eh, timpiste, eh, bóthair duit nó saghas, eh, em, damáiste, em, pearsanta agat má gortófar thú i ndáiríre, i dtimpiste nó fiú ag siúl ar thaobh na sráide agus más gá cúis dlí a thógaint chun na cúirte. Don chuid is mó, ní i gcónaí, dár ndóigh, braitheann sé ar dhéineacht an ghortaithe atá fulaingthe agat, ach don chuid is mó cuirfear chuig abhcóide é sin agus ritheann na habhcóidí na. na cúiseanna os comhair na gcúirteanna agus ag an am céanna chomh maith le cúiseanna coiriúla. Muna bhfuil i gceist ach cúis an-shimplí os comhair na Cúirte Dúiche mar shampla, de ghnáth ritheann aturnae é, é fhéin nó í fhéin, ach má tá sé beagáinín níos tromchúisí os comhair na Cúirte Cuarda nó na Cúirte Coiriúla Lárnaí, cuirtear chuig abhcóide agus ritheann an t-abhcóide. an chúis chúirte mar san. So is abhcóidí a dhéileálann don chuid is mó le cúisí cúirteanna agus aturnaetha a dhéileálann leis an bpobal go díreach agus an-chuid rudaí a thagann isteach ó thaobh an riaracháin de nó ina gcuid oifige de ach níl aon saghas scoilt an-ghéar idir an dá cheann ó thaobh na hoibre de ach don chuid is mó sin mar a tharlaíonn ó thaobh cleachtais de. Mar abhcóide, an raibh an deis agat riamh láithriú os comhair na cúirte i nGaelainn? Cúpla uair. Ní go rialta, caithfidh mé sin a admháil, ach os comhair an ré. An Binse um Achomharc Fostaíochta mar bhí an Employment Appeals Tribunal nó an Coimisiún um Chaidreamh san Ionad Oibre, Workplace Relations Commission, agus an Chúirt Oibreachais. Láithríos os cionn gach ceann acusan trí Ghaelainn. thar ceann cliant le Gaolainn a raibh fonn orthu, dár ndóigh, a chúis fhéin a rith agus a stiúradh trí Ghaolainn agus cúpla uair ins an Ard-Chúirt le athbhreithnithe breithiúnaí, sé sin Judicial Reviews, má tá nó i gcúiseanna ina raibh cliant. ag tógaint caingean i gcoinne cinntí áirithe, nach raibh sé in ann leas a bhaint as an nGaelainn i réimsí áirithe agus, bhuel, i gcúis amháin do shocraíomar é roimh ré. D'aontaigh an Binse Luachála, an Valuations Tribunal ag an am, go rabhadar mícheart ó thaobh dlí de agus insa chúis eile do ritheamar é insan Ard-Chúirt agus, D'aontaigh an Ard-Chúirt, an Breitheamh Ní Raifeartaí, linn go raibh an cliant i dteideal an chúis a rith, cúis choiriúil agus cosaint choiriúil a rith in sa Chúirt Dúiche os cionn breitheamh a raibh Gaolainn aige é féin gan úsáid a bhaint as ateangaire. So, anois, thá stair ana-shuimiúil ag an nGaolainn sna cúirteanna sa tír seo, ná fuil? Abair, bhí Pádraig Mac Piarais féin ina abhcóide i gcásanna a bhain le cearta teangan. So cén saghas cuma a bhí ar an nGaelainn an uair san sa Chúirt sular baineadh neamhspleáchas amach? Bhuel do bhí cosc iomlán uirthi i ndáiríre. Ó thaobh an, sílim an Administration of Justice Act in san ochtú gcéad déag agus chuir sé sin cosc iomlán ar úsáid na Gaelainne agus, Nó caithfear é a admháil, Tá sé sin fós i bhfearas insa Tuaisceart mar cé go bhfuil dlíthíocht dréachtáilte agus achtaithe ag fáil réidh leis an sean-acht san, níor cuireadh tús leis an leasú sin go fóill agus go dtí an lae inniu tá cosc fós ar úsáid na Gaelainne i gcúirteanna an Tuaiscirt. Agus fiú do luaigh tú an Piarsach, dar ndóigh, agus bhí cúpla cúis aigesan ina slí bheatha mar abhcóide, a bhain le úsáid na Gaelainne agus iarrachtaí an Ghaelainn a úsáid, an ceann is cáiliúlaí an Stát i gcoinne McBride agus McGovern má tá cuimhne ceart agam air agus you know an. Do chum Pádraig Ó Conaire scéilín fé chiú'l, An Trucailín Donn, an t-iarratasóir agus a ainm scríofa i nGaelainn ar thaobh a chairt, agus do cuireadh an dlí ina choinne mar ní raibh sé sin inléite. Agus b'é an pointe a dhein an Piarsach ná, bhuel, tá sé inléite má tá Gaelainn agat. Agus faraor, do chinn an Chúirt ag an am, an Chúirt Achomhairc, sílim, réamh-neamhspleáchais, bhuel, ciallaíonn inléite, inléite trí Bhéarla amháin, mar munab é sin an scéal, you know, d'fhéadfaí é a chur i Laidin nó i Sean-Ghréigis nó i Sanscrit, sílim an ceann eile a luadar, agus é a rá, bhuel, tá sé inléite a fhad is a bhfuil an teanga sin agatsa. Ach do chinneadar, no, no, inléite, níl ach an Béarla amháin inléite agus gach rud eile, you know, níl ann ach seafóid i ndáiríre. So b'í sin an scéal roimh neamhspleáchas. Ní raibh an ceart ann an Ghaeilge a úsáid insa chóras dlí nó, you know, i gcóras riaracháin na tíre ar chor ar bith i ndáiríre. Agus conas atá stádas na Gaelainne sa lá atá inniu ann? Tá sé ag feabhsú ach go fíor, fíor mhall. I mean, mar is eol daoibh féin, cé gur leag Bunreacht an tSaorstáit 1922 amach go raibh stádas oifigiúil ag an nGaelainn, ní dhearnadar mórán fé sin, agus fiú Bunreacht 1937 ag tabhairt ardú céime don Ghaelainn mar príomh-theanga na tíre, bhuel, teanga náisiúnta agus príomh-theanga na tíre, ach ní dhearnadar aon rud i ndiaidh é sin, chun cosaint reachtúil a thabhairt don teanga agus ar feadh na blianta fada i ndiaidh é sin, ní raibh an tarna rogha ag daoine, a bhí sé d'intinn acu go raibh sárú déanta ar a gcuid ceartanna ach iarratas a thógaint chun na hArd-Chúirte chun athbhreithniú breithiúnach a lorg, mar ní raibh aon slí leagtha amach in sa Reacht nó in Achtanna an Oireachtais go bhféadfaí a leithéid de rud a dhéanamh, agus ní raibh sé go dtí Acht na dTeangacha Oifigiúla in 2003 gur tháinig, you know. feabhsú mall agus feabhsú beag fiú ar an scéal sin. So cé go bhfuil feabhsú déanta ar an scéal ó shoin agus le Acht 2021 á leasú chomh maith, níl sé foirfe agus nílimíd, i mo thuairimse féin, nílimíd ins an áit gur chóir dúinn a bheith, you know, más amhlaidh go bhfuil an Ghaelainn ina teanga náisiúnta agus ina phríomhtheanga oifigiúil ag an Stát so.
Iontach. Now, bhí tú ag caint beagáinín fé níos luaithe ach an cás san Ó Cadhla versus an tAire Dlí agus Cirt. So, an bhféadfá insint dúinn arís cad a bhí i gceist leis an gcás san agus cad é an saghas tionchar b'fhéidir, nó cad é an saghas fasach nó precedent athá curtha síos annso agus an bhfuil aon rud ann gur féidir linn tógaint air amach annso. Cinnte.
Cúpla bliain ó shin do bhí ball de Chomhairle Contae Chorcaí arbh ainm dó Diarmuid Ó Cadhla, fear ón Rinn i bPort Láirge ó dhúchas, Agus do bhí roinnt tuairimí ag an Uasal Ó Cadhla maidir leis an bpolaitíocht agus ar an-chuid rudaí. Chím é go rialta ar Shráid Phádraig maidin Dé Sathairn agus é ag déanamh agóid fé rud ar bith. Bíonn sé an-ghníomhach ón dtaobh san de. Agus do bhí an intinn aige cúpla bliain ó shoin, agus ní dóigh liom go raibh sé mí-réasúnta ar chor ar bith, gur nách cóir dúinn, An oiread sin agus a leithéid de chárthaí sráide is a bhfuil againn ag déanamh ceiliúradh agus comóradh ar an mBanríon Victoria a bheith againn, sé sin, you know, Crosaire Victoria in aice na hOllscoile nó Bóthar Victoria gar do cheartlár na cathrach agus mar sin. An tUasal Ó Cadhla agus roinnt comhghleacaithe dó, cuireadh ina gcoinne go raibh damáiste coiriúil déanta acu ar na comharthaí sráide seo le pota péinte agus an t-ainm Victoria ar na comharthaí sráide seo a scriosadh amach. Agus cuireadh an dlí ina gcoinne dá réir sin. Eisíodh cúig nó sé toghairmeacha ina gcoinne, i gcoinne gach duine acu, os comhair Chúirt Dúiche Chorcaí chun do láithriú ann agus, na cúisí seo a fhreagairt you know, agus a phléadáil an rabhadar ciontach nó neamhchiontach. Agus ní rabhas ach ag léamh an pháipéir lá éigint agus do chonac go raibh an tUasal Ó Cadhla ann agus go raibh sé ag déanamh plé leis an mbreitheamh go raibh sé ag iarraidh go n-ainmneofar breitheamh chun a chúis féin a chloisint trí Ghaelainn, os rud é go raibh sé ina chainteoir líofa agus ina chainteoir dúchais. Agus do shéan an breitheamh ag an am breitheamh le Gaelainn a ainmniú, os rud é nach raibh sé i dteideal nó i gceart an Uasail Ó Cadhla ag an am san breitheamh le Gaelainn a bheith aige, ach go raibh sé de cheart aige breitheamh. bhuel, go gcloisfear a chás ag breitheamh ar bith trí úsáid ateangaire, ionas go mbeadh an tUasal Ó Cadhla agus a fhoireann dlí in ann a thaobh féin a chur os comhair na cúirte trí Ghaelainn agus trí mheán ateangaire. Agus do bhíos ag léamh fé seo insa pháipéar agus do bhíos ag déanamh machnamh air agus do cheapas mar, you know, Ar thaobh amháin den scéal do bhí an ceart iomlán ag an mBreitheamh mar do bhí fasach ón gCúirt Uachtarach ag an am san, Ó Monacháin agus an Taoiseach, a leag amach, bhuel, níl sé de cheart agat ach go gcloisfear do chúis trí mheán ateangaire, níl sé de cheart ar bith agat go gcloisfear é trí Bhreitheamh le Gaolainn. Ach. Do bhí cáineadh déanta ar an bhfasach san agus cáineadh déanta ar an gcinneadh sin ag iar-bhreitheamh den Ard-Chúirt, an Breitheamh Ruairí Ó hAnluain, agus é ag scríobh go hacadúil agus so, you know, ar feadh nach mór dhá scór bliain do bhí an fasach so. bunaithe in áit fasach na Cúirte Uachtaraí ach you know cuid mhaith de phobal na Gaolainne ní rabhamar ró shásta leis you know do bhí fonn orainn fáil réidh leis ach you know is deacair an rud é fáil réidh le fasach na Cúirte Uachtaraí agus just do cheap do léas an t-alt so ins an Examiner agus bhíos ag déanamh machnaimh air bhuel you know b'fhéidir go bhféadfaimíst caingean a bhunú ar an gcúlra seo is ar an scéal so agus you know ní go rialta a dhéanann abhcóidí an saghas stuif seo. De ghnáth do bheadh aturnae á dhéanamh ach just do thógas orm féin ríomhphost a sheoladh chuig an Uasal Ó Cadhla mar ní raibh aturnae aige, ní raibh abhcóide aige, do bhí sé ag láithriú ar a shon féin insa Chúirt Dúiche. Agus sheolas ríomhphost ag rá, well, you know, do léas fé do scéal ins an nuachtán agus, you know, do bheadh suim agam é a phlé leat. Agus d'eagraíos cruinniú idir mé féin, é féin agus aturnae gurbh aithne dom é, Eoin Joyce, le Gaelainn líofa aige. agus do réir sin do thógamar caingean chun na hArd-Chúirte i mBleá Cliath de réir athbhreithnithe bhreithiúnaigh, ag lorg ordú certiorari a ghlaotar air, ag cur cinneadh na Cúirte Dúiche ar thaobh amháin, ar leataobh, i ndáiríre, agus dearbhú go raibh ár gcliant i dteideal, go gcloisfear a chúis trí bhreitheamh le Gaoluinn agus agus caithfidh mé a rá gur bhain sé geit agus do bhain sé iúnadh asainn ach d'aontaigh an Ard-Chúirt linn agus cinneadh go raibh sé sin de cheart ag ár gcliant agus go bhfuil sé de cheart ag saoránaigh na tíre seo go ginearálta a fhad dar ndóigh is go bhfuil Gaoluinn acu féin go gcloisfear a gcúiseanna féin ins a' Chúirt Dúiche, cúiseanna coiriúla os comhair bhreitheamh le Gaoluinn agus b'é sin mar a tharla. Agus do chuiris an cheist sin orm maidir le tionchar é seo, bhuel tá tionchar aige agus do tharla tionchar go pras mar, mar a phléas libh cúpla nóiméad ó shin, go pras ina dhiaidh sin, Do bhí éisteacht eile socraithe ag ár gcliant, an tUasal Ó Cadhla, os comhair an Bhinse Luachála maidir le ceist iomlán difriúil. Agus do scríobh sé chúthu roimh ré ag rá bhuel, tá Gaelainn agamsa agus, you know, beidh sé d'intinn agam go gcloisfear mé trí Ghaelainn. Agus do bhíodar chun ateangaire a chur ar fáil chomh maith. Agus b'fhéidir seachtain i ndiaidh cinneadh seo na hArd-Chúirte ina chúis féin. Fuaireamar litir ón mBinse Luachála ag rá, bhuel, you know, gabh mo leithscéal trí sin, gabh mo leithscéal, gabh ár leithscéal fiú, fé sin. Táimid chun Binse le Gaoluinn iomlán a chur ar fáil daoibh ionas ná beidh ateangaire ag teastáil ar chor ar bith. Agus, you know, do léamar an litir sin agus bhíomar go léir ar eolas gurbh é cinneadh um iarratas an Cheallaigh sin os comhair na hArd-Chúirte um roimh an toradh seo ar agus sílim you know uh an fíric go bhfuil saghas ceart teanga nua aitheanta agus ceart teanga nua cruthaithe uh ag an iarratas san agus gur féidir you know léamh air agus gur féidir leas a bhaint as na laethanta sa agus súil agam amach in sa todhchaí. Sé sin tionchar an iarratais sin agus tionchar an chinnidh sin.
Iontach, ach just go háirithe ó thaobh foclaíocht an bhreithiúnais le Breitheamh Ní Raifeartaigh, is dócha níl Céad fan gcéad absalóideacht is dócha i gceist leis. Táim ag iontas ortha an bhfuil cead ag an Stát gan Breitheamh le Gaolainn a chur ar fáil sa Chúirt Dúiche. Bhuel, tá an ceart iomlán agat. Níl dualgas ar an Stát i ndáiríre ach iarrachtaí réasúnacha a dhéanamh ionas go mbeidh Breitheamh le Gaolainn ar fáil. Ach, you know, don chuid is mó agus bhíomar in ann an argóint seo a dhéanamh os comhair na hArd-Chúirte le blianta fada anuas do bhí sé mar chleachtadh ag an Stát breitheamh le Gaolainn a chur ar fáil le haghaidh cliaint nó le haghaidh iarratais iarrthóirí, sé sin, a raibh Gaolainn acusan ar aon nós agus cé nach bhfuil, bhuel. Cé nach bhfuil dualgas iomlán ar an Stát Breithiúna le Gaolainn a cheapadh lasmuigh den Ghaeltacht, go rialta agus go coitianta, I mean, mar shampla tá aithne agamsa ar Bhreithiúna le Gaolainn i ngach réimse de sna cúirteanna, níl b'fhéidir mórán acu ann ach tá roinnt acu, tá, you know, a ndóthain ann fé láthair. chun na cúiseanna seo a chlos más gá agus dá réir sin you know dá mba rud é go ndúirt an Stát bhuel you know do dheineamar iarrachtaí réasúnacha ní rabhamar in ann teacht ar bhreitheamh le Gaolainn bhuel cén fáth bhuel you know níl a thuilleadh de bhreithiúna le Gaolainn againn bhuel you know d'fhéadfaí cúis eile a thógaint ar sin a rá bhuel tá dualgas a bheag nó a mhór, go mbeidh bunleibhéal de bhreithiúna le Gaolainn líofa acusan in ann agus ar fáil chun cúiseanna a chlos. Mar, ó thaobh fhoclaíocht an chinnidh, mar a dúraís féin, níl ann ach, you know, iarrachtaí réasúnacha a dhéanamh agus dúirt an Breitheamh Ní Raifeartaigh, look, you know, níl i gceist b'fhéidir ach, glaoch gutháin a chur ar bhreitheamh agus rá an bhfuil tú in ann you know taisteal go Corcaigh an tseachtain seo chugainn agus an chúis seo a chlos agus you know ní rud deacair é sin, ní rud costasach é sin. Ach má, i mo thuairimse féin, má tharlaíonn sé arís is arís ná fuil breitheamh ar fáil, bhuel, you know, ciallóidh sé sin ná fuil a dhóthain de bhreithiúna le Gaolainn ar fáil agus, you know, seans go mbeidh argóint á dhéanamh insa todhchaí go bhfuil dualgas ar an Stát líon níos mó de bhreithiúna le Gaolainn a ainmniú is a cheapadh dá réir. So, is féidir a rá, bhuel, tá an breithiúnas in Ó Cadhla teoranta go maith, ach sílim go n-osclaíonn sé an doras ar aon nós, agus seans maith, you know, ná beimíd in ann tionchar iomlán an chinnidh sin a mheas ar feadh roinnt bhlianta go fóill.
Ana-shuimiúil. Agus tá plé déanta agat ansan ar stádas na Gaelainne sna cúirteanna agus an Ghaelainn go ginearálta sna cúirteanna. Cad iad na réimsí dlí eile lena mbíonn tú ag plé? Bhuel, don chuid is mó pléim le cúiseanna talún, cúiseanna probháide, you know, uachtanna agus cúiseanna iarbháis is dóigh. Agus don chuid is mó, you know, ní dhéanaim roinnt mhaith oibre trí Ghaelainn. i mo chleachtas laethúil. Formhór de bíonn sé trí mheán an Bhéarla mar a thuigeann sibh féin. Ach an-chuid de, éiríonn sé as na hargóintí, na deacrachtaí seo a bhaineann le talamh agus le probháid. Tá iarratas agam os comhair Chláraitheoir an Chontae amárach i gCúirt Chuarda Chorcaí. ina bhfuil nó ina mbeidh mo chliant ag déanamh iarracht an léas atá acusan ar thalamh ins an Áth Fhada in Oirthear Chorcaí a athrú ionas go mbeidh ceart iomlán acu ar a dtalamh san agus you know em bím ag déileáil le ceisteanna mar san go rialta atá leigheas dom. Cuireann sé eagla orm go rialta mar tá bunléas agam, an léas é fhéin, ar mo bhord in m'oifig ón bhliain 1777 a mbeimíd ag déanamh iarracht a athrú ionas go mbeidh mo chliant, go mbeidh an ceart ag mo chliant úinéireacht agus teidlíocht iomlán na talún san a ghnóthú am éigin, bhuel, nuair a chloisfear a iarratas agus. Cuireann sé eagla orm go rialta go gcuirfidh mé mo chupán caife síos ar an léas so agus go, you know, bhfaighfear réidh leis go deo. Ach, yeah, sin an saghas, an saghas oibre a bhím ag plé leis go laethúil, just argóintí maidir le talamh agus iarrachtaí an, ceart teoranta a mbeidh ag duine éigint le úinéireacht nó le teidlíocht talún a aistriú ionas go mbeidh an ceart iomlán é a chosaint air mar tá you know dár ndóigh go háirithe i gCorcaigh tá cuid mhaith tiarnaí talún fós you know. ar an title mar a deirimíd, agus an talamh cláraithe in a n-ainmneacha ach you know táid marbh le fada agus níl clue ag éinne cá bhfuil a gcuid teaghlaigh imithe, an bhfuilid i Sasana nó san Astráil nó áit ar bith. Agus na daoine a bhfuil in a gcónaí in sna sna tithe seo, táid teoranta ina bhfuilid in ann déanamh leo. Ó thaobh na déileálaithe, ní féidir leo morgáistí a bhaint amach maidir leis seo mar ní leo an talamh ó thaobh an dlí de. Agus so sin cuid mhaith dem chuid oibre, iarrachtaí é seo a aistriú ionas gur leosan an talamh ionas go bhfuil you know úinéirí na talún seo ina gcónaí anso insa tír seo, go bhfuilid ag baint leas as an dtalamh seo. agus go bhfuil siad in ann úsáid a bhaint as so amach. So sin, sin saghas, you know, sin a íocann as mo mhorgáiste fhéin ó lá go lá. Agus thá sin an-suimiúil. Agus nuair thánn tú ag caint fés na, fés na, na léasanna so agus thá, sa chás, atá idir lámha agat anois. Thá an Tiarna, níl tásc ná tuairisc ar an dTiarna Talún ón ochtú haois déag, an ea? Nó. Níl, bhuel, I mean, dár ndóigh is dóigh go bhfuil gar-gar-gar-pháistí aige ach níl a fhios againn cé hiad nó cá bhfuilid nó áit ar bith. Ach is siadsan na húinéirí, más féidir é sin a rá. So, yeah, is iarrachtaí, na saghas iarratais seo, just úinéireacht agus teidlíocht na suíomhanna so a bhunú agus a aistriú ar ais isteach i lámha iadsan, na daoine atá ina gcónaí ann na laethanta so, chun saghas éifeacht a thabhairt don dteideal so agus don úinéireacht so. Mar a dúirt leat. Bíonn na daoine atá ina gcónaí iontu, na laethanta so, táid teoranta go leor ina bhfuilid in ann a dhéanamh leis na maoineacha seo, leis na tithe so, agus ní dhéanann sé sin aon mhaitheas do dhuine ar bith. So, ar a laghad, is féidir an scéal a athrú ón dtaobh san de, leis na hiarratais seo, agus tá, you know, roinnt mhaith cumhachtaí ag na cúirteanna maidir leis na hiarratais seo chun an oidhreacht a aistriú i ndáiríre. Istigh i lámha iadsan a bhfuil ag íoc an chíosa nó atá freagrach as cíos a íoc ins na háiteanna seo.
Agus an mbeadh sé le tuiscint le an-chuid de sna cásanna mar san gur léasanna Is ea iad ó a ghabhann leis an uaslathas a bhí ann an uair sin, b'fhéidir seana-tiarnaí talún agus seana-iarlaí agus rudaí agus gur as san, is dócha go bhfuil an-chuid, is dócha an-chuid den dtír ar a bhfuil easements agus cearta seilge nó cearta fiaigh ag na tiarnaí talún so, atá, is dócha, imithe ón tír, cuid mhaith acu. le timpeall céad bhliain. So an é sin an é sin formhór na dtiarnaí talún a bhíonn i gceist le cásanna mar so? Go rialta you know bhuel fadhb eile agus deacracht eile a bhaineann leosan ná i gCorcaigh go háirithe arís tá sé an-choitianta go mbíonn you know glaoitear an mír le pyramid titles i gceist So, you know, do bhí sé i seilbh, em, tiarna talún, em, you know, diúc nó iarla nó barún na céadta bliain ó shin, eh, agus, you know, cúpla céad acra aige agus, you know, em, do dhein sé léas amach, eh, i bhfábhar duine éigint eile agus, you know, roinneadh, em, an suíomh sin agus roinneadh arís é agus roinneadh arís é agus b'fhéidir faoin am seo an duine a bhfuil ina chónaí ann tá cúig nó sé léas i gceist agus gach ceann acu baineann sé le muintir dhifriúil, le teaghlach difriúil, le tiarna talún difriúil agus caitear iarracht a dhéanamh roinnt mhaith taighde a dhéanamh chun gach uile ceann acusan a léamh agus an. go mbainfidh an t-iarratas le gach ceann acu mar, you know, má fhágfar ceann amach agus má thógfar an saghas t-iarratas a bheith go meáite agus muna mbaineann tú go díreach agus go sonrach le léas amháin nó fo-léas nó léas eile, bhuel, seans, well, you know, ní bhfacthas riamh é ag tarlúint ach tá seans ann go teoiriciúil go bhféadfadh duine éigint, teacht os comhair na gcúirteanna i gceann, you know, trí nó ceithre bliana, a rá, bhuel, you know, is liomsa an suíomh seo, ní libhse é ar chor ar bith agus iarracht a dhéanamh an t-ordú cúirte i bhfábhar mo chliant a chealú agus a chur ar ceal agus, you know, níor mhaith le éinne agus. Ní bheadh sé mar mhaitheas ag éinne go dtarlódh a leithéid de rud agus mar sin de just caitear a bheith an-an-shonrach, an-an-chúramach, roinnt mhaith taighde a dhéanamh, fiú sa you know leabharlann náisiúnta más gá, lena chinntiú go bhfuil gach uile cúinne den scéal, socraithe agat agus clúdaithe agat agus yeah so sin an saghas rud a dhéanaimse a bhímse ag déileáil leis go rialta.
Is dócha, deirtear go bhfuil an talamh fite fuaite le muintir na hÉireann agus is dócha uaireanta, tagann conspóidí chun cinn maidir le, maidir le huachtanna ach go háirithe, a luaigh tú. Is dócha, conas a thá sé, an minic a dtagann cásanna os do chomhair ina bhfuil baill den dteaghlach céanna agus is dócha gur cásanna tragóideacha iad mar thá duine éigin tar éis dul ar shlí na fírinne agus ansan thá easaontas i measc an chuid den dteaghlach athá fós anso, ó thaobh conas brí a bhaint as an uacht nó cad a bhí i gceist nó cén fáth é seo nó cén fáth é siúd. An minic a dtagann cásanna mar san chun chinn? O, is fíor-mhinic é cinnte. Cúis amháin a bhfuilim ag plé léi fé láthair, agus dár ndóigh caithfidh mé a bheith cúramach, ní féidir liom aon sonraí pearsanta a thabhairt, ach baineann sé le, muintir Gaeltachta mar a tharlaíonn sé agus mo chliant is bean leisbiach í agus roinnt blianta ó shin d'admháil sí dá máthair go raibh sí ina leisbiach agus dúirt a máthair léi a bheag nó mhór bhuel ní bhfaighidh tú rud ar bith de réir m'uachta agus i ndiaidh é sin tháinig tinneas ar an máthair agus d'aistrigh mo chliant istigh i dtigh a mháthar. agus thug sí cúram di, thug sí cabhair di ar feadh na mblianta fada, b'fhéidir cúig nó sé bliana ar aon nós. Agus d'éag a máthair agus, you know, de réir an uachta anois mar, mar a thuigimíd ar aon nós, ní bhfaighidh ár gcliant rud ar bith. Agus tá a driotháracha agus a driofúracha ag rá, bhuel, you know, b'é sin a raibh ag teastáil ónár máthair. Ach fé dhlí na hÉireann, alt céad is a seacht déag den, bhuel, i mBéarla, an Succession Act, 1965, má éagann d'athair nú do mháthair agus má cheapann tú féin, bhuel, ná bhfaighidh tú a thuilleadh fén uacht, agus dár ndóigh, ó ham go chéile bíonn sé deacair lena mheas agus lena mheá, bhuel, you know, cé mhéad den eastát gur dóigh leat gur chóir dhuit a fháil? Ach insa chás so, ní bhfaighidh mo chliant rud ar bith agus níl rud ar bith faighte aici go dtí seo. So tá sé de cheart aici iarratas a thógaint os comhair na cúirte ag rá bhuel, you know, is fén gcúirt é a mheas cad é a bheadh cothrom, cad é a bheadh ceart insa scéal so. Ach. Sílimíd féin gur chóir nó gur cheart dár gcliant rud éigint do fháil fén eastát. Beidh sé fén gCúirt a mheas cé mhéid é sin, an é scoilt cothrom ar na páistí go léir nó an bhfuil sé beagáinín níos casta ná san. Ach sin an saghas. scéal agus an saghas conspóide, an saghas trioblóide a éiríonn i ndiaidh bhás thuiste agus do bhí orainn, bhuel do bhí an chuma ar an scéal chomh maith ar feadh beagáinín ama agus buíochas le Dia níor tharla sé ach do bhí driotháir ár gcliant, ag scríobh chúichi mar tá sí fós ina cónaí i dtig a máthar agus do bhí a driotháir ag scríobh chúichi ag iarraidh go n-éireóidh sí amach as agus you know go raghadh sí ar thaobh an bhóthair agus do chuireamair ar iarraidh ar eolas é, is dóigh, go rabhamar sásta más gá chun urghaire, sé sin injunction, a lorg ina choinne, ionas go mbeadh sí in ann fanacht ann ar a laghad go dtí go gcloisfear a hiarratas. Agus you know níor chualamair aon rud eile ó shin i leith. Ach sin an you know an saghas easaontais a éiríonn i measc teaghlaigh agus i measc muintir, go háirithe i ndiaidh bhás thuiste éigint, mar is am deacair, is am pianmhar don teaghlach iomlán é agus ní bhíonn daoine ag gníomhú go hiomlán réasúnach i gcónaí ag an am san. So, yeah, is. tragóideach le rá, ach bíonn na saghas iarratais seo, bíonn na saghas cúiseanna seo an-mhinic ar fad, in Éirinn ach go háirithe. Agus an ndéarfá, is dócha, agus ansan uaireanta eile, seans, ná bíonn uacht i gceist, agus ansan tá, tá, an, an mbeadh, an mbíonn deacrachtaí i gceist ansan, an mbíonn, An minic a dtagann saghas intestacy agus é sin agus cásanna mar san agus b'fhéidir ansan b'fhéidir go rachadh an talamh go dtí an next of kin mar a déarfá b'fhéidir ach ní an duine a bhí ag tabhairt cúram dóibh nó aon rud agus mar san de. So is dócha agus ansan b'fhéidir ann, b'fhéidir go mbeadh uacht agat agus b'fhéidir go mbeadh sé doiléir. Is dócha gur liosta le háireamh é na deacrachtaí a thagann chun cinn maidir le huacht duine. An ndéarfása san? Ó, cinnte, yeah. Ach aisteach le rá, go rialta muna bhfuil uacht ar bith ann, agus má aontaíonn gach duine nách bhfuil uacht ann, bíonn sé níos soiléire agus níos éasca mar, mar a dúirt tú fhéin, braitheann sé ar an next of kin, bhuel, you know, an raibh tuistí aige annso, an raibh páistí aige, an raibh driotháracha, driofúracha aige agus bíonn sé indéanta saghas radharc matamaiticiúil a thógaint air agus, bhuel, okay, ní raibh tuistí aige, ní raibh páistí aige ach do bhí, you know, Triúr driotháracha agus driofúr amháin aige agus faigheann gach duine cosaint ceathrún dá estát. Nó bíonn sé níos casta má raibh an an duine a bhfuair bás ina chónaí nó ina cónaí nó i lánúin le duine go rómánsúil gan í a phósadh roimh ré. De réir an cad é a ghlaotar air anois?

lánúin ar feadh roinnt bhlianta anois, gabh mo leithscéal, ní cuimhin liom go díreach an é trí bliana nó cúig bliana, ach do bhí iarratas agam ag baint leis sin cúpla bliain ó shin, do bhí feirmeoir in iarthar na hÉireann mar chuid de lánúin le bean as an gceantar ar feadh breis is fiche bliain agus ní raibh ceachtar acusan pósta am ar bith. Agus nuair a bhfuair an fear so bás agus do bhí aithne ag gach duine ina mhuintir ar a leannán. Ach nuair a bhfuair sé bás do thugadar an radharc well you know ní rabhabhair pósta so ní bhaineann sé leatsa ar chor ar bith. Agus you know d'eagraíodar an an tsochraid iad féin. Chuireadar amach na fógraí báis gan lua a dhéanamh ar mo bhean Eh, agus thugadar an radharc, bhuel, you know, ní dhearn sé uacht so is linne an t-eastát iomlán anois agus, em, bhí orainne iarratas a thógaint, eh, os comhair na Cúirte Cuarda aríst agus, you know, i ndeireadh na dála, deineadh scoilt chothrom idir mo bhean agus, you know, na, na driotháracha agus na driofúracha a bhí ag an bhfeirmeoir, eh, chun a' cuid den eastát a fháil as eastát an fhir bhoicht seo. Ach sin you know an saghas deacracht arís gur féidir tharlúint, b'fhéidir you know muna bhfuil tú pósta mar tugann an pósadh cosaint dhlíthiúil agus cosaint dhaingean do lánúin agus muna phósann tú tá, you know, cosaintí agatsa ach nílid chomh tréan nó chomh láidir is atá an pósadh fós agus bíonn saghas na radhairc sheanfhaiseanta seo ar fáil le linn teaghlaigh agus le linn muintire ar fud na hÉireann a rá bhuel, you know, muna bhfuil sibh pósta sure, you know, níl ionat ach strainséir i ndáiríre agus ní bhaineann a ghnó leatsa agus. chomh maith maidir le cinnte, I suppose, ar scéal eile doiléireacht na n-uachtanna agus tarlaíonn sé sin go rialta chomh maith um is cuimhin liom do bhíos ag plé le uacht tráth amháin agus ar chúis éigint do bhain sé le ceist moiety sé sin saghas focal sean-fhaiseanta ins an Bhéarla ach, you know, tchítear é le linn an dlí. D'fhág sí moiety amháin do dhuine amháin, moiety eile don duine eile agus moiety eile don triúr duine. Agus sí an fhadhb leis sin ná ciallaíonn moiety leath agus ní chiallaíonn sé ach leath. So, do bhí sé ar nós go raibh sí ag rá, bhuel, gheobhaidh tusa leath amháin, tusa an tarna leath agus tusa an tríú leath. So, you know, chíonn sibh an fhadhb. Ach, Buíochas le Dia, do bhí fasach ann agus do bhíos in ann teacht air, a rá, Well, look it, okay, ciallaíonn moiety leath, ach má dhéanann duine tagairt do níos mó ná dhá moiety ní chiallaíonn sé ach saghas scoilt cothrom. So, sin an saghas, an saghas deacracht. Go háirithe má chumann daoine a gcuid uachtanna fhéin sa bhaile, you know, is féidir na saghas kits seo a ordú ón idirlíon agus cruthaíonn siad san an-, saghas, deacrachtaí, an-, saghas, trioblóide ar fud na tíre so cinnte má tá suim ag éinne agus má cheapann éinne gur gá dóibh nó gur chóir dóibh uacht a dhéanamh buail isteach in oifig aturnae cinnte chun uacht a dhéanamh i gcónaí, gcónaí mar beidh sé i bhfad níos saoire i ndeireadh na dála, ní, bhuel. De ghnáth ní bheidh ar éinne bualadh isteach chun na gcúirteanna agus just sabhálfaidh sé an oiread sin de strus is de thrioblóid is den troid le linn do chuid teaghlaigh agus do chuid mhuintire. So, you know, cuir fé aturnae é más gá. Agus uachtanna á phlé againn, an féidir le duine uacht a scríobh i nGaelainn? Sea, is féidir. Ní bhfacthas é sin ach uair amháin, blianta fada ó shin. Ach is féidir, cinnte. Tá sé, you know, de cheart bunreachtúil, i mo thuairimse, go scríofaí, go ndréachtófaí uacht i nGaolainn. Dar ndóigh, má tá sé d'intinn agat nó de shuim agat é sin a dhéanamh, mholfainn go mbuailtheá isteach chuig aturnae le Gaolainn agus b'fhearr duit dhá fhinné a bheith agat.

Agus an minic a dtiteann uachtanna ar na rialacha amhail na finnéithe a bheith i láthair agus ní féidir le bronntanas dul go san uacht le duine atá tar éis an uacht a shíniú agus is dócha agus luaigh tú an doiléireacht ansan uaireanta is dócha gur fearr uacht a choinneáil simplí agus má thá an iomarca saghas é seo agus é siúd go go gcúisíonn sé like go bhfuil an baol ann go mbeadh lúb ar lár ann is dócha so so is féidir uachtanna a dhéanamh i nGaelainn but is dócha deir tú fhéin nach nach dtarlaíonn sé ró-mhinic san is dócha meas tú an an bhfuil leisce ar dhaoine fós a gcuid gnó Fiú daoine le Gaelainn go bhfuil leisce ortha a gcuid gnó dlíthiúil a dhéanamh i nGaelainn. Sea, sílim é. Just mar shampla, ó thaobh an scéal sin a labhraíos daoibh leis an mbean san agus na moieties, tá na fasaigh sin go léir ar fáil i mBéarla a bhaineann le tuiscint foclaíocht áirithe i mBéarla agus is féidir, you know, fasaigh a úsáid ó Shasana nó ón Astráil nó ó sna Stáit Aontaithe maidir le tuiscint agus maidir le ciallaíocht na bhfocal seo. Ach, dár ndóigh, maidir leis an nGaelainn, is fíor-annamh a tharlaíonn sé sin, agus má éiríonn doiléireacht Is dóigh go bhfuil an seans ann, agus an imní ann, go mbeidh sé níos deacra dos na cúirteanna ciall a bhaint as. Nó, I mean, bíonn ár mbreithiúna an-chiallmhar ón dtaobh san de, agus ní dóigh liom go mbeadh sé sin ró-dheacair i ndáiríre, nó mar a dúirt Éamonn, má tá an t-uacht simplí ar an gcéad dul síos, níl aon ghá leis a bheith deacair. Ach. Sílim go bhfuil leisce don chuid is mó ar dhaoine, mar chímíd é sin, cé go bhfuil aithne agamsa ar roinnt mhaith aturnaetha le Gaelainn acu, don chuid is mó ní dhéanann siad an-chuid oibre le Gaelainn nó trí Ghaelainn, mar you know ní féidir leosan an t-éileamh a chruthú, táid ag brath ar chliaint agus muna thagann cliaint isteach ag lorg seirbhísí, trí Ghaelainn, you know, ní féidir iad a chur ar fáil. Ach do chuireas an cheist sin orm maidir le finnéithe agus tá seana scéal cáiliúil, sílim gur léas é in The Old Munster Circuit le Maurice Healy b'fhéidir, b'eisean ina abhcóide i gCorcaigh réamh-neamhspleáchais agus d'inis sé an scéal fé fear saibhir a mhair sa chontae ins an naoú céad déag. Agus do chum an fear so uacht agus d'fhág sé cuid mhaith den eastát do bhean a' tí. Ní raibh bean chéile aige ach you know an bhean dár ndóigh a ghlanfadh agus a dhéanfadh cócaireacht dó agus gach rud mar san. Agus do bhí dhá fhinné ag teastáil. So fuair sé b'é an t-attorney ceann amháin des na finnéithe agus bhí saghas cailín na cistine ina finné eile. Agus le himeacht na mblianta tháinig tinneas ar an bhfear bocht so. Agus do bhí bean an tí beagáinín fiosrach, you know, well, you know, má fhaigheann sé bás cad a tharlóidh don eastát? An bhfaighidh mise rud ar bith? Agus bhí sí ag déanamh cigireacht tríd an tigh agus do tháinig sí ar an uacht so agus do chonaic sí oh go oh gosh you know gheobhaidh mé cuid mhaith den eastát tá sé seo go hiontach agus ok cé hiad na finnéithe ok bhuel an t-aturnae yeah sin fear an-cáiliúil an-mheas aige sé sin finné amháin ach oh cailín na cistine sé sin finné eile bhuel ní dóigh liom go mbeidh na cúirteanna an-shásta leis sin mar you know saghas cailín bocht í íos-aicmeach you know, seans um go mbeidh deacracht éigint leis an uacht dá réir sin. Just chun a bheith sabháilte, cuirfidh mé m'ainm fhéin leis mar fhinné chomh maith agus dár ndóigh agus tá sé glan agus tá sé cinnte agus tá sé socair, má tá tú i d'fhinné ní féidir leat rud ar bith a fháil fén uacht. Tá bac iomlán air sin agus dá réir sin an bhean bhocht seo do chuir sí a hainm leis an uacht chomh maith mar fhinné agus do chaill sí an bronntanas iomlán. So caithfear mar a dúrt libh caithfear a bheith ana-ana-chúramach fé seo agus má tá sé d'intinn agat uacht a dhéanamh i mBéarla nó i nGaeilge Labhair le haturnae fé roimh ré. Bhuel, míle buíochas arís Pat as a bheith linn inniu ar an gclár, agus míle buíochas libhse as cluas éisteacht a thabhairt dúinn inniu. Dar ndóigh, tá sé i gceist ag an bpodchraoladh seo eolas ginearálta a chur ar fáil, agus ní chun comhairle dlí a sholáthar, agus má tá comhairle dlí uait, mar a bhíomar ag plé ansan, ba chóir duit dul i dteagmháil le do dhlíodóir féin. Agus go dtí an chéad chlár eile, slán agus beannacht.